ndị be anyị ekene m unu nke onye chiri ya zere ekpere m bụ na ọ ga-adịrị nwoke mma dịkwazịrị nwaanyị na mma anyị ga na-eje eje na-abata abata ọ ga-adịrị anyị mma n'ụtụtụ dịrị anyị mma n'ehihie dịrị anyị mma n'anyasị aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo biko ọ bụrụ na ị naghị esonyere m gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo ọ bụkwanụ mmadụ ka e ji aka anyị ka nọkwa na nyocha akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe kaptin okechukwu na-adụ na-adọ ada aka na ntị wee gwa ya na ndị amị ahụ ọ na-edu abịa n'ụlọ nwanne ya nwoke na o nwebeghị onye jere n'ihu ọgụ n'ime ya kama na ihe ha na-eme bụ ịdị na-achụgharị nwunye mmadụ mgbe okechukwu na-agwa ada ihe ndị a niile ada na-eme ntị ka ọ na-anụghị ihe ọ na-ekwu okechukwu wee na-abara ya mba na-ajụ ya kedu ka egwu si wee kwe ya o wee na-arụ nwanne ya nwoke bụ chike aka o wee na-eguzo ya n'ihu maka na gịnị meziri maka na agha dị nke mere oke ji bụrụ n'ọsọ ngwere n'ọsọ na oge mbụ agha ebidobeghị onye ka ya bụ ada bụ iguzoro n'ihu nwanne ya nwoke bụ chike wee nwee ọnụ ịdị na-agwa ya okwu ma ọ bụ na-abara ya mba na ya ga-agwakwa ya na ọ bụ mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata mgbe okechukwu na-ekwu ihe ndị a anyị ma na Ike ụmụ nwaanyị dị ya n'ọnụ. Ada wee mepee ọnụ nsị ya wee na-asị Okechukwu na ya nwekwara ndị dị ka ya ga-emesi ya ike na ndị ka ya n'ọkwa. Nke a were Okechukwu iwe mana ọ bụrụ na o tibe Ada ihe ya o tie nwaanyị ihe ọ ga-asị na ya bụ dike. Okechukwu wee na-agwa nwanne ya nwoke na ihe ya na-agwa ya bụ na ya soro dụọ ada ọdụ na o nwere ohere ugbu a ichegharị na ọ bụrụ na ya bụ ada kwete na ya ga-echegharị na ya ga-arịọ ga-esonye aka rịọ nwanne ya nwoke bụ chike ka ọ gbaghara ya ka ha bibekwa otu ha si ebi maka na ya ma na ọ bụrụ na mmehie adịghị na mgbaghara anaghị adị mana ihe ndị a na-ekwu anaghị aba ada ntị ọ na-eme o si na ntị nke a baa o si na nke a pụọ ada na-akọ ka onye isi gbuwara o nweghị ihe a na-akọ akọ ada akọtafọghị o nweghị ihe a na-ekwu ekwu ada ekwutefọghị o nweghị ihe a na-akpọ akpọ ada akpọghị okechukwu nke na ndị agbata obi gbatara nọrọsịa n'akụkụ na-age ntị ihe na-eme n'uche ha ọ dị ha ka okechukwu tigbuo ada maka na ha hụ onye ga-egburu ha ada ha ga-atụkọ ego nye onye ahụ ka ada na-agbọzi ka nkịta ara okechukwu banye n'ime ụlọ ga supụ uwe amị ya suru uwe nkịtị wee pụta kpọọ ndị ndị amị na-eso ya ha gaa zụtara ya sịga ka ya si na sịga ahụ wee bupụ ọnụma na iwe dị ya n'obi ụmụnne m aga m akwụsị ya bụ akụkọ ebe a sonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala biko ụmụnne m tụsara m ozi a aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo ndewonụ ka o mesịa